ifo chakpi wọ chakpi wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa onye uwere wu uwere uwere wee danda nwaanyị hụ ego di ọ maa polisi ụra a kpọọrọ nwaanyị ọgọdọ ọhụrụ o je mgbaru ndị dị ndụ ayi ayi ee ọ bụ na na-asụ igbo tv ka m nọ na-ewetara gị ifo nke tata mana tupu ya bụ ife aga n'iru ama m na ị pịgoro anyị aka na ebe ahụ na-acha mmee mmee nke a kpọrọ subscribe ọ naghị efu gị kọbọ ọ naghị efu gị afụ pịara anyị aka na subscribe ka o doo anyị anya na ihe anyị na-eme na-amasị gị pịkwara anyị aka na mgbịrịgba ahụ dị n'akụkụ subscribe ka ọ ga-abụ oge ọbụla anyị tiri onyonyo vidio ka ndị YouTube kụọrọ gị mgbịrịgba gbagam sị gị na ọ sụọla nụ maka ọ sụọ ị kwesịrị ịmata echefula na na-asụ Igbo TV bụ ndị nọ ime ka ị mata na asụsụ na omenala Igbo agaghị anwụ chaa chaa ihe m bịara iwetara anyị tata bụ ifo nke na-akọwara anyị ihe mere mgbada jiri nwee nkawa nkawa n'ahụ ya ihe mekwara agụ na mgbada anaghị eji anya ahụ o ruru otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ agụ dịka e si mara ya dịka anụ na-eri ụmụ anụmanụ ndị ọzọ o kpebie na ya ga-eji aghụghọ na-enweta ụmụ anụmanụ n'ihi na oge dị otu a ụmụ anụmanụ anaghị ekwezi aga agụ nso n'ihi ka o si eri ha agụ wee gaa n'ihu ụlọ ya were gwuo nnukwu olulu gwuchaa olulu a were akịrịka ahịhịa kpuchie ya ihe agụ jiri gwuo olulu a bụ na ọ bụrụ na ụmụ anụ bịawa n'ụlọ ya ha rute n'olulu ahụ ha adanye ha danye o buru ha rie mana mgbe agụ na-eme nke a ọ maghị na mgbada mgbada nwa ikodie aha nne mgbada na obodo ụmụ anụmanụ bụ ikodie mgbada ikodie nọ na-ele agụ ebe ọ nọ n'ime ọhịa agụ amaghị na ọ hụrụ ya ka ihe a mechara mgbada gbapụ ọsọ ozugbo gakwu ụmụ anụmanụ ibe ya kọọrọ ha ihe merenụ na agụ bụ nna ha ukwu egwukwala olulu n'ihu be ya ọ ga-eji eri ha ka o kwuchara nke a, ụmụ anụmanụ wee tie dịka omenala siri dịrị n'ụtụtụ ọbụla ụmụ anụmanụ gawa ịchụ ihe ha ga-eri agụ na-akpọ ha bịa were ọjị n'ụlọ ya ha tachaa ọjị ha agawa ebe ha na-aga mana ụtụtụ a dịka ha nụchara ihe a anụ bu ụzọ pụta bụ edi ihe ị ga na-ekwere m bụ mgbamgba zere zere ka edi pụtara n'ihu ụlọ agụ o kelee ya dịka ha si ekele na mbụ ọ kpọọ ya nna m agụ nka anyị mgbamgba zere zere nka anyị ele anụ na-ekele ọ bụ edi na-ekele bata nụ ka i were mba na agaghị m abata igwuru ọbọ n'iru kpuchie igwuru ọbọ n'azụ kpuchie onye danye gị eburu bọrịa ọ sị ya ele anụ kwuru mgbada ikodie kwuru o ji ọkpa apịa ekwe mgbada ha nwa nwa ikodie gwara anyị mbọsị m ga-eme mgbada hụ ile ya anya n'ihu nka hụ ile ya anya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere ama m na ị na-ekwere mgbamgba zere zere dịka m na-agụ egwu a ngwa m na-agụ ị na-etinye mgbamgba zere zere nna m agụ nka anyị mgbamgba zere zere nka anyị mgba ele anụ na-ekele ọ bụ edi na-ekele bata nụ ka i were ọjị anaghị m abata igwuru ọbọ n'iru kpuchie igwuru ọbọ n'azụ kpuchie onye danye gị eburu bọrịa Ele anụ kwuru mgbada ikodie gwara anyị o ji ọkpa apịa ekwe mgbada nwa nwa ikodie kwuru agụ abịa tie sị mbọsị m ga-eme mgbada ile ya anya n'ihu nka hụ ile ya anya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere edi agafere gawa ebe ọ na-aga akpa nri o kweghị aba ihe ewute agụ ka a na-eme ka a na-eme nchi apụta kpọtụkwara ya sị ya nna m agụ nka mgbamgba zere zere nka ele anụ na-ekele ọ bụ nchi na-ekele nchi bata nụ gị were ọjị nchi asị mba anaghị m abata igwuru ọbọ n'iru kpuchie igwuru ọbọ n'azụ kpuchie onye danye gị eburu bọrịa agụ ajụọ ya ele anụ kwuru mgbada ikodie kwuru o ji ọkpa aka ekwe mgbada ha nwa nwa ikodie gwara m agụ abịa tie sị mbọsị m ga-eme mgbada ha ile ya anya n'ihu nka ahụ ile ya anya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere nchi agafee dịka nchi na-agafe

igwuru ọbọ n'azụ kpuchie na onye danye gị eburu bọrịa agụ ajụọ ya ele anụ kwuru ọsa sị ya mgbada ikodie kwuru o ji ọkpa apịa ekwe mgbada nwa nwa ikodie gwara m agụ etie mbọsị m ga-eme mgbada hụ ile ya anya n'ihu nka hụ ile ya anya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere

igwuru ọbọ n'iru kpuchie igwuru ọbọ n'azụ kpuchie na onye danye gị eburu bọrie ya mgbamgba ele anụ kwuru mgbada iko dị ekwuru o ji ọkpa pịa ekwe mgbada nwa nwa iko dị gwara m agụ etie ịma na mbọsị m ga-eme mgbada ile ya n'iru nka o ile ya n'azụ ọbara mgbamgba zere zere na ya dịwa ka a na-eme ka a na-eme o ruo n'oge nke mgbada mgbada onye gara n'ikpe si ihe ọ ma na agụ nọ na-akọrịta anya ya dịkwa na gam gam gam anya adị ya nka mgbada etiripụta kpọtụrụ ya dịka ochie dịka enyi ya kemgbe gboo kemgbe oke orie kemgbe oke afọ kemgbe ha na-eme emekọ dịka enyi na enyi ọ kpọọ ya sị ya nna ya agụ nka o mgbamgba zere zere nka o mgbamgba zere zere agụ ajụọ ya ele anụ na-ekele mgbamgba zere zere mgbada etie ọ bụ mgbada na-ekele mgbamgba zere zere agụ asị ya mgbada batanụ ka i were ọjị mgbada sị mba na anaghị m abata maka na igwuru ọbọ n'iru kpuchie igwuru ọbọ n'azụ kpuchie onye danye gị eburu bọrie ya agụ ajụọ ya ele anụ kwuru mgbada ru dike ochie dike ochie dike ọtawụrụtasị were opi akpọ ndị mmụọ mgbada a na-atụ ụjọ mgbada abụ uri ịtụwa ụjọ dịka ọtụtụ n'ime unu si eme ihe i kwuru n'ụtụtụ kwuo ya n'ehihie akpọọ gị n'abalị sị ha na ọ bụ gị kwuru mgbada eme ya anya ya bọọ sị ọ bụ mgbada kwuru m

o mgbada na agụ gaa ya waa waa ọbara echinye ọ ya mere oge ọbụla ịhụ mgbada ile ya anya n'ahụ ị ga-ahụ akịka mbọ nke agụ gara ya mana n'ihi na mgbada bụ ochie dike agụ enwetara ya mgbada ifo chakpii yọọ kee ihe ifo a na-akọwa ifo a na-akọwa na ịhụ ihe ọjọọ kwuo ya nwanne n'agbanyeghị otu a ga-esi mere gị ihe bekee kpọrọ gang up n'agbanyeghị otu a ga-esi gaa chọọ otu a ga-esi kwatuo gị ịhụ ihe ọjọọ kwuo ya maka na ọtụtụ mmadụ bụrụ na ọ bụ ha bụ mgbada oge mgba- mgbada hụrụ na agụ na-egwu olulu ka ọ ga-esi gbuo ụmụ anụmanụ ha ga-eji ụjọ ha agaghị ekwu n'ihi na agụ bụ ochie dike ha ga-asị na agụ ga-adọgbu ha mana ọ bụrụ na mgbada ekwughị ihe a agụ kara irega n'ọtụtụ ụmụ anụmanụ mana ịhụna ka mgbada si n'ihe bekee na-akpọ mmadụ ịdị brave kwuo ya nzọpụta m ụmụnne m kama m ga-agba nkịtị ka agụ rikọọ ha n'ihi na ọ bụrụ mụ na gị na-abụ taa ka anyị nwere ike ịsị anyị amarala na agụ chọrọ iri ụmụ anụmanụ anyị aga zoo ọ gaghị erite anyị maka anyị ma nkata ọ kpara ma kedu maka ụmụnne gị ọ bụ ya bụ ihe anyị mụtara n'akụkọ ihe ọzọ anyị mụtara bụ na anaghị ihe a na-agba na ntị anaghị agba ya n'anya oge ọbụla a sị gị lekwa ebe a ihe mbibi ọnwụ dị ya nwanne zere onwe gị ji n'oge zere onwe gị asịkwala ka i je nlechata maka na ọ bụ ka m lechata ka mgbọ ji tụ nwa enwe mgbe ọbụla ị nọrọ na ụzọ aga nwanne kpachara anya gị n'ihi na ngwụcha abụghị ụjọ chetakwa na ọ bụ na na-asụ igbo tv tiile kacha ibie niile ka anyị nọ wee na-asị gị na asụsụ igbo agaghị anwụ nwanne ị pịarala anyị aka na mgbịrịgba subscribe pịara anyị aka na like ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị ị nwekwara ike ime ihe nwa bekee kpọrọ share mee ka ndị enyi gị ikwu na ibe gị na-ahụ vidio anyị na-eshia vidio anyị nwanne pịara anyị aka na subscribe n'ihi na na-asụ igbo bụ ebe a nọ echefukwala na ọ bụkwa n'ihu akwụkwọ ka ị ga-enweta nnọkọ asụsụ Igbo bịa ka anyị na gị mee ka asụsụ Igbo bụrụ ọkacha ibe chọta anyị na Facebook nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo chọta anyị na YouTube na-asụ Igbo TV